bụ Ikenna Nwachukwu otu onye ndu ọgbakọ ọdịnala n'ụwa niile ee ọ sị ka ọ bịa nọnyere m taa ka maka na um, e- e- ekwu okwu ihe metụtara ọdịnala ọ ọgbakọ ọdịnala bụ ndị Chukwu Okike kwụbara ee n'ala Igbo ka gịnị mee ka ha wee na-agbazi anyị onu um, ezigoda na Okija ekene gị mana tupu m kpọbata gị n'ọgbọ doo ọ bụrụ na ị chọrọ ịma ahịa ị bịara ịzụ n'ụwa a, mm, ị ga-ezite ozi zite date of birth gị na 09055 183326 09055 183326 i zite ya eh, i zite your date of birth ị na-egezi um, ABS every Saturday o ruo your turn a kpọọ ya a gwa gị ahịa ị bịara ịzụ n'ụwa hmm? um, ezigbo ya n'Okija ekene gị ị bụ anụ ukwu na-egwu mmiri ka arụ ya ahụ gị bụ onye na-ebute akpa ndị ọgbakọ ọdịnala worldwide anyị wee sị na o nwe complaints a na-adị enwe na o nwe okwu a na-adị ekwu um, ihe metụtara ọdịnala na dibịa ndị arụrụ ala sị na ha bụ ndị arụrụ ala ya bụ dibịa sị na ha na-aghọ aghụghọ ụfọdụ sị na ha ejena gbaa afa ugboro isaa o nye wu result isaa ụfọdụ sị na ha arụọna ọrụ mmiri ụfọdụ na-ekwu etu e si wee gwu ha wayo dịgasị iche iche n'ihe metụtara ịrụ ọrụ ọdịnala m wee sị ka m jụọ o dịka onye ndu na-anọchite anya ndị ọgbakọ ọdịnala em complain a na-enweta okwu a na-ekwu ọ eziokwu Um, oziọma ọda na-ekene gị. ekenekwa gị nwanne m Um, nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ oge a na-anụ ya dịka i si anụ ya mana o nwere ife m chọrọ ịkọwa izizi dibịa niile abụrọ ndị ọdịnala ọdịnala dị iche ọdịnala bụ usoro ndụ ọrụ dibịa adị iche o nwe onye na-abanye ọrụ dibịa ị ma na ndị oyibo ndị Igbo be anyị na-eme akpata ụkwa sị na mekaniki na-amazi ekwezi asị ma ndị bụ ndị ala ụmụ nwaanyị azụgide ahịa ahịa adaa agụụ akarịa the shortest means ofe iwu eji wee na na-enye dibịa nri ma ọ wee na-emekwu ihe ọ na-eme wee makwa ime ụmụ ọrụ ha ọ dị ebe niile ọ dị ma n'ụka ụmụ nwaanyị azụba ahịa ahịa adaa ọ sị na a kpọrọ ya oku ghọtago ọ bụrụ ogo just rentịrị ofu obere warehouse ofe pankị ya na-akpọmpụ egwu ebe a so na ya bụ ife bụ ihe mmadụ ọbụla chọrọ ịzọtụpụ ụkwụ kwesịrị iburu n'obi na ọ bụrọ mmadụ niile a kpọrọ onye nwere onye nwere onye nwere eziokwu nwere ndị ji aka ha mebe onwe ha nwee ndị a kpọrọ ịrụ ọrụ mmụọ hmm? Hmm. Uh, ọzọ bụ na mmadụ ama nọ n'obi ya wee mara ya mmadụ ama nọ n'obi ya wee mara na onye a bụ onye a kpọrọ ezigbo onye a exactly uh, ị na-aga n'ụzọ uh, n'ebe obodo dịgasị iche iche Ọka na Ọnịcha i nee anya na poolu eletrik